OK, Dia daoibh, rang a haon, conas atá sibh inniu? Inniu an Luan agus tá ceacht nua againn. Féachaigí ar bhur leabhair, ar leathanach 72 agus 73. Tá pictiúr deas againn, sé siopa na bpeataí é. OK, féachaigí ar dtús ar na luaschártaí, cad atá againn? Coinín? Anois sibhse? Ó, maith sibh, coinín. Damhán alla! Sibhse? Damhán alla! Go maith. Iasc órga. Sibhse? Iasc órga. Maith sibh. Éan. Sibhse? Éan. Go maith. Ní maith liom é, nope nope. Nathair nimhe, sibhse? Nathair nimhe? Ó, an rud céanna as Béarla agus as Gaeilge, hamster, sibhse? Hamster. Tá Florence ag cabhrú linn, Florence is helping us. Anois, turtar, sibhse? Turtar, Go maith. Piscín, Sibhse? Piscín, Maith sibh! Madra, Sibhse? Madra, Go maith. Damhán alla, Sibhse anois? Damhán alla, go maith. Ciseán! Noah, is maith leatsa an ciseán, an ea? Ciseán! Go maith. Iall. Sibhse? Iall. Go maith. Babhla. Sibhse? babhla bia madra. Is maith liom mo mhadra. bia madra, itheann sé a lán bia madra. siopadóir, sin bean an tsiopa. siopadóir. OK, maith sibh! Anois, imreoimid cluiche. Cuirfidh mise trí cinn suas, coinín, ciseán, iall. Now, dúnaigí na súile! Cad a thóg mé? Ceart. Thóg mé an ciseán. Anois trí cinn eile. Babhla. Ó! Bia madra. Babhla. Siopadóir. Dúnaigí na súile. No cheating, I can see you, Dúnaigí na súile! Cad a thóg mé? Maith sibh! Siopadóir! Ó, tá sibh go han-mhaith inniu, rang a haon! Turtar. Piscín. Madra. Dúnaigí na súile! Cad a thóg mé? Go maith, thóg mé an turtar! Hamstar. Ooh! Nathair Nimhe, éan. Dúnaigí na súile. Cad a thóg mé? Thóg mé an hamstar. Maith sibh! An deireadh ceann. Iasc órga, damhan alla agus cá bhfuil an turtar? Turtar. Ok, dúnaigí na súile. Cad a thóg mé? Dad! Damhan alla! Maith sibh!

Go maith. An bhfeiceann sibh an t-iasc órga? Sin é an t-iasc órga. An bhfeiceann sibh an t-éan? Sin é. An bhfeiceann sibh? An nathair nimhe, cá bhfuil sé? Sin é. Cá bhfuil an siopadóir? Sin í. Cá bhfuil an t-éan? Sin é. Agus tá praghas ar gach rud. An bhfuil tú in ann rud a bhfuil praghas Dhá euro air. Fan go bhfeicimid. Dhá euro. Sin é. Dhá euro. An bhfuil tú in ann rud a fháil leis an praghas aon euro amháin? Sin é. Agus sin é arís.

Cá bhfuil €20? Ó, ní féidir liom é. Ah, sin é! An ciseán. An ciseán bán dearg. OK. Anois now rang a haon, tá amhrán deas againn. An bhfuil sibh in ann éisteacht?

OK Rang 1, tá amhrán againn anois, a little song, amhrán, an bhfuil sibh ag éisteacht? Tá sé mar gheall ar siopa na bpeataí. Cá bhfuil na páistí? I siopa na bpeataí. Cá bhfuil na leanaí? I siopa na bpeataí. Cá bhfuil na leanaí? I siopa na bpeataí.

Feiceann siad turtar, an madra is hamstar. Arís? Na bpeataí. Ok.

Ok, anois tá leathanach amháin eile againn. Féachaigí suas. Tá pictiúirí le dathú againn, coinín, damhán alla, iasc órga, nathair nimhe, piscín, éan, turtar agus hamstar. Dathaigh na pictiúirí agus scríobhaigí na habairtí. Feicim I see feicim feicim coinín sa siopa. Feicim damhán alla sa siopa. Feicim iasc órga sa siopa. Feicim piscín sa siopa. Feicim nathair nimhe sa siopa. Feicim, we done that one, piscín sa siopa. Feicim éan sa siopa. Feicim turtar sa siopa. Feicim hamstar sa siopa. So, ar aghaidh libh a pháistí. Slán!